Ní mór dhó triall ar an mórthír i gcomhair a chuid siopadóireachta, nó le dhul ag an bposta, nó ag an Aifreann Dé Domhnaigh. Níor bhac sé riamh le h-inneall a cheannacht, ar ndú ní raibh aon chall dhó leis.

Bhí cáil ariamh ar Inis Bearachain mar áit siamsa agus ceoil, agus thagadh daoine isteach go minic fadó ón mórthír i gcomhair rince agus pléaráca. Nach iontach an mac an saol féin. Is an bhail a chuireann sé ar na tithe agus ar chuile shórt eile. Is a Thiarna, bhí raic agus damhsa agus ceol agus amhráin anseo scaitheamh den tsaol. Siod é tigh Tom Dick in Inis Bearachain anois. agus bhí ceoltóir dá chuid féin aige, Joeín, go ndéana Dia grásta orthu uilig, tá siad imithe, an-cheoltóir, bhíod sé ag ceol anseo seasta agus ag ceol ansin thiar ar an Aird san oíche. Ní bhfaighfeá mórán ceoltóirí ab fhearr ná an fear sin ag an am sin. Ba teach le haghaidh chuile dhuine scaitheamh den tsaol é. Teach spóirt agus ól freisin. Is hóladh poitín istigh anseo i rith agus maidir le an dream ann a bhí in ann é a ól freisin.

Oileán aorach é Inis Bearachain. Tá feiceáil iontach uaidh ar chuile thaobh. Tá an saol mór le feiceáil ag Máirtín anseo, saol a bhí ann ach a d'imigh. Comhluadair bhreátha a mhair ar an oileán seo tráth dhá raibh. Is gan ina ndiaidh anois ach na fothracha agus na smaointe agus cuimhní cinn a n-óige.

Ach suas go dtí sin, ba ghairid bhíodar idir an tíocht is ag imeacht. Breis agus míle farraige atá idir Inis Bearachain agus an mórthír i Leitir Móir, ach is bealach achrannach anróiteach é go minic, go háirid le gaoth aduaidh nó aniar aduaidh. Ach má b'éigean do na daoine a ghoil isteach is amach ina gcuid curachaí, ní hin le rá nár bhaineadar solamar agus sásamh as saol an Oileáin. Bhí an t-iascach ann 's bhí chuile shórt ann. Bhí, bhí na báid ann. Bhí chuile shórt ann, bhí sé go maith. Bhídís ag déanamh fuisce 's poitín 's á dhíol 's chuile chineál rud mar sin ann. Bhí, bhí stiléaraí maith anseo mar sin? Ó, thagadh stiléaraí ar an Oileán seo. Bhíodh. Agus bhídís ag teacht as bailte isteach freisin ag déanamh poitín ann. Bhíodh. Tuige sin? Mar. Bhídís níos faide ó na Gardaí, tuigeann tú. Sea, sea, sea. Bhí, muis. Cé hiad na stiléaraí móra a bhí, a bhí ar an oileán sin nuair a bhí tusa ag éirí aníos? Ó, bhí athair Mháirtín Choilimín, Mháirtín Chóilín is ann agus bhí m'athair ag déanamh, déanamh poitín go leor. Is ainm é féin, Fuisce go leor, a. Agus fuisce maith, is dóigh? Ó, togha poitín. Níl sé, níl a leithide go deo aríst ann, a Chompbe. Ní bheidh. Ní bheidh, muis. An óladh sibh cupla ghloine de sin le haghaidh dul a chodladh? Ach cé is móite de Mháirtín Chóilín féin, is oileán bánaithe anois é Inis Bearachain, cosúil le go leor oileáin eile ar chósta iarthar na hÉireann. Ach má tá sé bánaithe, níl dearmad déanta air, agus ní dhéanfar. Na fir agus mná a mhair go soilíosach ansin tráth, mairfidh a gcáil i gcaint agus i seanchas na ndaoine. Fadó fadó, mhair triúr fear ar oileán beag in iarthar na hÉireann, Inis Bearachain. Triúr curachóir chomh maith agus a shuigh i gcurach canbháis ariamh. Ba é an t-ainm a thugtaí ar na fir seo ag an am, na Seoige. Seoige Inis Bearachain. Ach níl aon mhaith dhóib ann mar níor rugadh dubh ná bán an fear a déarfas buailfidh muid na Seoige. Nár laga Rí na nGrásta, brí ná spreac a láimh, John William is John Bhaibín, Máirtín Chóilín. Lá calm nó lá gála ar cheann an mhaide rámha, níl a leithidí le fáil i gCríocha Fódhla.